ndewonu ụmụnne m na ụmụnna m anyị na-ewetara ụnụ akụkọ nke taa akụkọ nke taa bụ akụkọ mere n'ezinụlọ nwaada Ifeọma nwaada a kọrọ akụkọ otu nna ya si tufuo ohere ndị o nwere iji mee ka ha baa ụba nke ukwuu nna m nwụrụ n'afọ 2021 mana tupu ya anwụọ o nwere ihe ndị ọ kọọrọ anyị otu n'ime ihe ndị pụrụ iche m ga-echeta ụbọchị taa nna m kọọrọ m akụkọ maka ya bụ nya bụ ihe mere mgbe nna m sị na ọ lụrụ nne m ọhụrụ ọhụrụ nna m bụ onye maara otu e si ese foto ihe a na-akpọ taa digital printing nna m bụ onye mụtara aka ọrụ a nke ukwuu wee mee ụlọ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ ziga ya n'Aba n'ihi na ha mepere ebe ọhụrụ n'Aba ha wee zite nna m n'Aba mgbe ha zitere nna m n'Aba Nna m alụọla nwaanyị ọhụrụ ọhụrụ. Nna m sị na o nwere otu ezinụlọ bụ ndị agbata obi ha na ezinụlọ a bụ ndị Ngwa nna ha nwụrụ ha wee na-agbagharị otu ha ga-esi lie nna ha na-agbagharị na-achọ ebe ha ga-eweta ego ụnụ ma na mmadụ nwụọ n'ala Igbo mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ihe ọ ga-abụ ezinụlọ a na-ebe akwa ha anaghị ebe akwa n'ihi na mmadụ nwụrụ ha na-ebe akwa n'ihi na ego e ga-eji lie onye nwụrụ na-adịghị Ọ bụ ihe a mere ezinụlọ a ji na-agbagharị na-achụ ego ha ga-eji lie nna ha. Ezinụlọ a ghọtara na nna m bụ onye ji ego, ha wee bịakwute nna m, sị nna m na mmadụ nwụnahụrụ anyị, anyị chọkwaranụ ili ya. Mana ugbu a anyị chọrọ ire ụlọ anyị a a na-akpọ two story building, anyị chọrọ ire ya. Ọ kwanụ ego ole ka ha chọrọ ire ya mgbe ahụ? Ha chọrọ ire ụlọ a 300 naira, narị naira atọ. Nna m bụkwanụ onye a na-akwụ ụgwọ nke ọma mana n'ihi na nna m abụghị onye nọ na-eche n'obi ya ka o wee nwee ụlọ ka o wee nwee akụ na ụba ga-ezuru ya onwe ya ya na ezinụlọ ya na ụmụ ụmụ ya nna m bụ onye bi ọfụma na-eriju afọ na-azụ ụmụ ya na-azụ ndị ọzọ ma ụmụnne ya ma ụmụnna ya ọ na-abụ a bịa n'ezinụlọ anyị mgbe ahụ a ga-eshi ihe shiju ebe niile ripụ Mgbe ndị a bịara na-asị nna m, Maazị, anyị chọrọ ire ụlọ anyị. Anyị ga-achọkwanụ ka ị zụọ ụlọ anyị n'ihi na anyị hụrụ na ị bụ onye ji ego. Nna m asị ya mba mba ihe a abụghị ihe nọ m n'obi ugbu a. Ụnụ ma ihe mere? Nne m bịakwutere nna m sị ya biko zụọ ụlọ a. Otu mgbe ahụ ụnụ hụrụ otu ekwensu shi anwa mmadụ ọnwụnwa. otu mgbe ahụ ndị a bịakwutere nna m ka nna m zụọ ala a ụmụnne nna m ndị nna m tọrọ wee bịa sị ya na ya kwụọrọ ha ụgwọ akwụkwọ na mahadum ha nne m agwa nna m sị ya biko buru ụzọ gaa zụọ ụlọ ahụ ị zụchaa ụlọ a ị nwere ike ịkwụ ụgwọ akwụkwọ a Gị ma na ị bụ onye a na-akwụ ụgwọ izu abụọ izu abụọ izu abụọ adịghị anya iji kwụọrọ mmadụ ụgwọ akwụkwọ mana bu ụzọ zụọ ụlọ a n'ihi na ịzụ ụlọ a anyị agaghị abụ ndị a ga-asị na ha bụ ndị tenant ha bi na nke ndị ọzọ mana nna m enweghị ụdịrị uche a nne m gwara nna m sị ya ị nwere ike kwụọ ndị a ọkara ego a nke bụ 150 nna m asị hapụgodi ihe ahụ nna m agwa nne m ọ dị ka ị chọghị ka m kwụọrọ m kwụọrọ ụmụnne m ụgwọ ee ị chọọ ka m mere ụmụnne m ihe unu ahụla ezigbo nwaanyị ọbụla n'ezinụlọ na-eche otu ezinụlọ ya ga-esi gaa n'ihu na-echekwa otu ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya ga-esi gaa n'ihu mana nna m abụghị onye na-eche n'ihu ọ bụ onye na-eche ugbu ugbu a ugbu ugbu a Unu mara na ọtụtụ ụmụ nwoke dịkwa otu a ha bụ ndị na-enweta ego ugbu a ha na-eme ha nwetakwana ya ugbu a ha erie ya ugbu a ha abụghị ndị na-eche n'ihu na-eche maka echi mana nne m gwara nna m sị ya biko biko ọ wụghị na achọghị m ka ị kwụọrọ ụmụnne gị ụgwọ akwụkwọ ị nwere ike chere ugbu a zụgodi ihe a izu ụka abụọ dị n'ihu a ga-akwụ gị ụgwọ gị were ego kwụọrọ ndị ahụ ụgwọ nna m asị mba were ego nye ụmụnne ha Kwa anyị amaghị na ụmụnne ya abụghị ndị na-aga ụlọ akwụkwọ ha abụghị ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ha ewere ego rifuo ya rifuo ya ị ma na ndị a mechara nweta ndị ọzọ gara aga zụọ ụlọ ahụ ị ma ihe ọjọọ mere bụ na nna m bụ onye a chụpụrụ n'ụlọ maka na o nweghị ego ịkwụ ụgwọ n'ihi na mgbe e ruru n'afọ 2013 nna m enweghịzi ọrụ ọ na-arụ n'ihi na ndị a ọ na-arụrụ ọrụ achụọla ya n'ọrụ nna m enweghịzi ego ọ ga-eji lekọta onwe ya anya o nweghịzi ego ọ ga-eji kwụọrọ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ n'ihi na mgbe ahụ ka anyị nwa bịara bịa nọ na mahadum o nweghịzi ego ọ ga-eji kwụọrọ ya ụgwọ akwụkwọ ị ma na nna m bụ onye na-enweghịzi ebe ọ ga-anọ o nweghịzi ego ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ụlọ ama m ugboro ole a chụpụrụ anyị n'ụgwọ ụlọ ama m ugboro ole nna m gara aga rịọ mmadụ ka anyị busatụ ngwongwo anyị n'ụlọ gị ama m ugboro ole nna m gara aga rịọ ndị enyi ya biko biko ka anyị nọ ịtụrụ gị ya ọ bụrụ na nna m awụghị onye na-ahụ ụzọ n'ihu otu a ka anyị si bụrụ ndị na-enweghị ụlọ ruo taa otu a ka anyị si bụrụ ndị na-enweghị ụlọ nke anyị mana ọ bụrụ na nna m gere nne m ntị wee zụọ ụlọ ahụla o nwere ike nna m agaghị anwụ ugbu a n'ihi na ana m echesi ike na otu ihe mere nna m ji nwụọ wụ na o cheela elu chee ala o nweghị ebe ego si na-abịa ya asị nke a m dị ọ bụ ndụ nke a m dị abụzi ndụ nke eme obi ekoropụ ya ọ nwụọ ọ bụrụ na nna m nwere ụlọ a ebe o nwere ndị na-akwụ ya ụgwọ eche m na nna m agaraghị anwụ ugbu a Nke a bụ akụkọ a nwaada Amara kọrọ nke a wee wute m nke ukwuu m asị ọ ga-adị mma ka m bịa kọọrọ ụmụnne m na ụmụnna m akụkọ a o nwere ike ị na-akpata ego ugbu a ya adị gị ka ego a ga-adịgide maghị na ego a abụghị ihe na-adịgide mana ị ga-ewere ego a mee ihe ọ ga-abụ ime echi ya ga-enwe ihe ọ ga-abụ ihe ọghọm ị ga-echeta ga-asị ah ọ bụrụ na m ụmụnne m na ụmụnna m Ọ bụrụ na ego na-abata gị n'aka ugbu a gaa chọọ ebe ị ga-etinye ego a ka ọ mụpụtara gị ego maka ọdịnihu n'ihi na anaghị ama echi ama ọ bụ ebe a ka anyị na-eweta akụkọ a na njedebe ọ bụrụ na akụkọ a anyị kọrọ ụbọchị nke taa bụ akụkọ metụtara gị n'obi anyị ga-achọ ka ị were akụkọ a kesara ya ndị ọzọ share yara ya ndị ọzọ klikie like button klikie share button klikie subscribe button ka ndị ọzọ nwee ike nụ akụkọ a ka ha nwee ike ghara ịbụ ndị ga-emekwa ihe ọghọm a nna m mere ndewo nụ